ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị akwa anyị anyị ga-adịnụ ka echi ụmụnne m maka na echi anaghị agwụ agwụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka cheta na anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe okechukwu na-ajụ ndị amị ahụ chọtara ada onye ada bụ ebe ha nọ nke na ha amaghị ihe ha ga-asa ha ndị idemmiri sị na onye gbuo eke na-amaghị ama na ọ ga-akwa ya ka mmadụ lie ya ka mmadụ ọ dịghị ihe ha kwuru na onye kpachapụrụ anya gbuo eke ihe ọ ga-eme ya maka na o nweghị mgbe ha ma na mmadụ nwere ike ịkpachapụ anya gbuo eke o wee bụrụ ilu bụrụ okwu ndị amị a amaghị na o nwere onye ga-ajụ ha ụdịka ajụjụ a okechukwu wee tie n'olu n'oke olu wee sị ha ọ bụ na ọ bụghị unu ka m na-agwa ana m ajụ onye ka ada bụ n'ebe unu nọ ugbu a ka ha ji wee mata na okechukwu maara ihe ọ na-ekwu ha wee kwụrụ na-ele ya onye nke kaptin wee jụọ wee jụọ ya onye bụ ogbodu amị a na-ekwu okwu ya were ọsọ si ebe a pụọ tupu ha eme ya ihe ha ga-eme ya sọ naanị anya okechukwu nere onye kaptin ahụ gosiri ya na Kaptin a ọ bara bụ ọhụrụ ka ọ bara ya. Okechukwu wee na-agwa onye mejọ ahụ na ya na-asị ha ha si ebe a birie. Ọ na-ene onye mejọ a hụta na ọ gabaghị ọ gabeghị ọgụ mbụ ikekwa na ọ bụ ndị nwanne nyere m aka ndị nwanne ha nọ n'amị werezie ikikere ha wee nye ya ọkwa ahụ. Nwanne m Ọ bụrụ na ị pụta n'ụzọ hụ nwa nnụnụ ka ọ na-agba egwu n'etiti ụzọ, mara na ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'akụkụ. Ọ bụrụ oge mbụ, Chike kara ịgbaba n'ime ọhịa, mana Chike kwụụrụ na-ele na-ege ihe a na-ekwu Ada nọ n'azụ ụlọ apụtanwughị n'ime ụlọ ịbịa ịma ihe a na-ekwu. O jisiri ike nọrọ n'azụ ụlọ ebe ahụ. Okechukwu wee sị ha, ha were ọsọ bilie tupu ya emee ihe ha atụghị anya. Ha si ebe a bilie laa. Ndị amị akaala ibili mana ihere ekweghị ha maka na ndị agbata obi chike gbataziri na-ele ha anya na-ege ntị ka ha mara ihe ndị amị ya ga-eme nwanne m aga m adọbiri ya ebe a gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala a ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ na owere nchi ndewo ka o mesịanụ